yomwetu yavuta pakanali panopa ku parliament ndiyosankha spika wa nyumba ya malamulo ndipo tikuyenera panopa nankhumwa uja amuthotholapotu pa mndandanda wa anthu amene akuyenera apikisane nawo pa mpando umenewu wa spika wa nyumba ya malamulo funso kumanena kuti nankhumwa amuthothola chifukwa chani komanso tikhala tikupatsirani zina okay namalomba Grace Kwelepeta apezeka zonena kuti no akavotera akapanga nominate munthu wina malo moti no akapange nominate tikuti ndani kodi uyu Suleman zikhala bwanji kodi ku DPP ku? muti zili bwinobwino tifotokoza bwinobwino koma tikupanga choncho tapangani subscribe ku channel chimene cha Malawi Trends TV Inu, makamaka inu amene simunapange subscribe, kuti nkhani izitu zizikufikani mosavuta. Nde tikupangitsatu kufotokoza zomwe zikuchitika ku parliament pakanali panopa. Okay. Panopatu tsopano ndondomeko yotino asankhe speaker wa nyumba ya malamulo ili mkati tikunena panopa ndipo enanso akumaonera live ndithu ku page ya parliament. koma ife tikufuna tikupaseni recap mmene zayendera kungoyamba nthawi imene ayamba ma process amenewawa chomwe chachitika ndi chonena kuti no kalaliki wa nyumba ya malamulo amene akuyendetsano chisankho chimenechi dzina lake ndi fiona kalemba ameneyitu anabwera kuzafotokoza kunena kuti no chisankhochi akuyenera aphungu onse adziwe zonena kuti no munthu amene akuyenera asankhidwe apa akhale munthu amene no sadzikakondera munthu amene adzitha kumakayima pakatikati mbali yaku kuipatsa mpata kuti yankhule mbali yakunso kuti yankhule kuti no zinthu zidzikayenda bwino mpaliament muja choyamba ndi chimenecho amafotokozanso kunena kuti no zikhalatu ndiye kuti no magawo awiri gawo loyamba ndi nomination gawo lachiwiri ndi voting gawo loyambalo pa chichewa tikunena kuti nomination kutanthauza kunena kuti no munthu uja ananena kuti ine ndikufuna kukapikisana nawo pa mpando wa uspika e aphungu aja akuyenera akamuvomereze zonena kuti uyu ine ndikunsapota kuti no akhoza kupikisana nawo osati kumvotera kunsapota kuti akhoza kupikisana nawo pa mpando wa uspika kuchoka pamenepo ndiye kuti no winanso abwera nkudzanena kuti inenso ndikuvomereza ngati no anthu awiri malamulo ake ndi amene wete kuti no akapikisana so zonena kuti ngati munthuyo angapezeke zonena kuti olo mmodzi walephera kumu, kumusapota kuti no ampa- kuti ampange nominate amutchule dzina lake choncho ndiye kuti akhoza kuchotsedwa pa list imeneyoyo asanakayambe no kukavota okay chachiwiri ndi kuvota nde tibwere kwambiri pa point yoyambirirayi yopanga nomination fa pamenepo pachitika zinthu zomwe no ndi zosiyana ndi mmene mwina anthu ena amayembekezera a shadrack namalomba apezekatu zonena kuti ndi anzawo a grace kwelepeta anthu a dpp akapanga nominate munthu wina malo monena kuti no akapange nominate suleman zukhala bwanji kodi? Nde tifotokoze tiyambire apa kunena kuti ma candidate alipo 4 amene apikisana nawo pakanali panopa. Oyamba ndi Sameer Suleiman wa ku chipani cha dpp, wachiwiri Sandram Scott ameneyitu ndi phungu woyima payekha Wachitatu ndi Peter Dimba amene akaimira chipani cha mcp ndipotu wa number 4 ameneyotu dzina lake ndi Lasting Vinyo Vigalo ameneyinso akuoneka ngati ndi MP oima payekha. Kodi Nankhumwa wayenda bwanji pamenepa? Mesa kodi nayenso amatafuna atakapikisana nawo? Amuthotholapotu kuteko Kondwani Nankhumwa pa list ya anthu amenewawa chifukwa chonena kuti mapepala amene akaperekedwe onena kuti ndikufuna kukapikisana nawo eh, kukapereka ku ofesi ya clerk ameneyuyu Fiona Kalemba amene akaperekedwe nthawi isanakwane 1 koloko leroli. Nankhumwa akaperekano tsopano nthawi ija itadutsa 1 koloko kuti aa iwe suli serious iwe disqualification amuchosapo ndithudi amene Kondwani Nankhumwa. Iya zimenezo tizisiye apo nde tikambe nkhani yokhuzana ndi a Namalomba ndi a Grace Kwelepeta chifukwa chani akapanga nominate Scott Sandram malo mwa Sameer Suleiman. Okay. iyi ndi nomination chabe kuti no scott uja sandram akakhale nawo pa mndandanda okavoteredwa pakuyenera ena ake akampange nominate ena ake akamutchule ndi ena ake kunsa- kumtsatira sangazipange nominate yekha nchifukwa yakeno a grace kwelepeta anakweza dzanja lawo kuti ine ndimpanga nominate kuti munthuyo akhale ndithu pamenepo kuti democracy ithe kutani kulemekezedwa pasakapezeke kuti pali anthu awiri wokha iyayi kuti enawo palibe amene akuwasa nde tikamuyike pamenepo kuti pakaoneke ndithu democracy ilipo kupitisa patsogolo democracy nde anapitano grace kwelepeta wa dpp kunoti ineyo ndikupanga nominate sandram scott kuti no akhoza kupikisana nawo pa chisankho chimenechi cha uspika wa nyumba ya malamulo pamafunikiranso ndiye kutitu munthu wina oti adzathandizire kupanga nominate kuti no a sandram scott aja aku- dzina lawo lija likayime ndithu ngati pa ballot eti ndi pamene no pamabwera namalomba akukweza dzanja kuti ayi inenso ndikutani ndikupanga sapoti kuti no iwowa scott sandram akhoza kuyikidwa pa mndandanda wa anthu opikisana nawo nomination chabe eti kungovomereza mayina chabe kuti no kenako no chisankhocho chichitike nthawi yovota ndiye kuti mpamene no pakaoneke kuti anthu amenewa akavotera awawa a sandra scott sandram scott kapena mwina akavotera uh, samie suleiman komano a shadrack namalomba akamba ngakhale amakapanga nominate uyuyu sandram scott mp waima payekha iwowa amalimbikitsa wina aliyense waku dpp kunena kuti tonse uyu tikungompanga nominate kuti no pakhale ndithu kupikisana pasangokhala kuti noti no ijeni suleiman wangolowa basi yoncho chifukwa yonena kuti no anthu onse pali anthu enawo sanapangidwe sapoti komano tikunena kuti no wina aliyense wa dpp ngakhale ine ndemwe voti ipite kwa dani kwa samie suleiman mwinano pamenepa kangatakatakata tafotokoza bwinobwino zimavuta izi zizunguzi kuti no zitanthauzire mu chichewa mawu ena amapezeka kulephera kuti apezekemo mu chichewa komano tingafotokoze motero ndithudi ayi panopa nde kuti kumaliza kupangano nomination imeneyi nde kuti kukhalano nthawi imene voti ino ikaponyedwe tione kuti no kodi no atapambane ndani ndipo tikhanso tikukupatsirani lipoti lina koma pakanali pano timafuna tikupatsireni lipoti limeneli muli mmaganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo mukhoza kuwaika mu comment section koma nde kuwaika molemezanso maganizo anzathu chofunikira kwambiri kwa amene sanapange subscribe ku channel cha malawi trends tv tiye tipange subscribe kuti nkhani zitifika mosavuta akuti